So we are saying everybody preserves its state of rest or uniform motion unless the external force is applied on them. Chinthu china chilichonse chimakhala mmene chilili. Komano chimakhala mmene chilili pokapoka force ina yake ipangidwe apply pa ichocho. For example, if you have uh, uh, if you have a stone resting on the on the floor if that stone is not applied with any other force the stone will remain there but when you go and apply force on that uzipeza kuti mwala uja ndi pamene utapeze kuti wayenda koma ngati supanga apply force ina iliyonse ukhala mene ulilimo ngati chinthu chikuyenda uh, with a uniform uh, velocity ngati utapange apply force umapeza kuti chinthu chayamba kuyenda mwachangu why you have applied an external force so that one ndi zimene newton's first law of motion ikutiuza now let's see Implications of the First Newton's Law of Motion So, the law defines the force which changes the state of motion of the body. Law yathu ya Newton's first law of motion inafotokoza zokhudzana force imene imasintha kayendedwe ka chinthu ngakhale inali pa rest kapena kuchipanga kuti chiyambe kuyenda. Matter has inbuilt resistance or inertia. Law iyinso inatiuzanso kuti matter ina iliyonse ili ndi inbuilt resistance ngati imakhala ngati ili ndi kutsutsana kwina kwake ngati reluctance makani ena ake amene ali mkatikati mwa iwo amene amatchedwa kuti inertia. About inertia timvetsetsa kutsogoloku kuti imapanga zotani.

yalowa mu object ija ndi imene imapangitsa kuti object ija iyambe kuyenda so the force becomes to at equilibrium when that resultant force is zero now let's see mass and inertia remember inertia tinaifotokoza kuti ndi ngati inbuilt resistance of an object kapena zoti this is the reluctance of an object to move reluctance ngati kaya ngati kuti makani kuti chinthu chachita chiyende pamene mass we already know what is the mass kalemeredwe ka chinthu so we are going to see this in details so we are saying mass is the amount of matter

Ndi makani amene chinthu china chake chimapanga kuti chisinthe kuyenda kwake. Reluctance. So, when we say reluctance, it's the inertia. So, the inertia, when, when an object having a lot of mass, ngati kuti ndi cholemera kwambiri, inertia yakenso imakhala yayikulu. Ndi cholemera pang'ono, inertia yakenso imakhala yaying'ono. So, that's the definition of mass and inertia. Now,

and velocity of a body kalemeredwe ndi mmene chinthucho chikuyendera imeneyoyo imatchedwa momentum mwina nthawi zina mmadabwa anthu akufotokoza kuti eh chinthucho chili ndi momentum yayikulu kumazifunsa "Ah, what does the momentum mean momentum zikutanthauza kuti when, when something having a, a big or I should say yes a higher momentum it means mass yake ndi yayikulu komanso velocity yake ndi yayikulu mukhoza mukhoza kuvomerezana nane ine zoti chinthu chimene chili ndi mass yochuluka chimayendanso mwachangu ngati chinthu chija wachipanga kuti chiyende why it's because that is momentum which is having so when it, has, it is having a high velocity and a, a big mass then there you are going to have high momentum because momentum is the product of mass and the velocity of a body

uh, its magnitude ndi yakuti kakulidwe kwake ndi kakuti ko- kosalozera direction imene chikulowera imene ndi scalar quantity pamene vector quantity imakamba za mulingo wa chinthucho komanso kumene chikulowera so momentum is an example of vector quantity so when we are saying momentum is a vector quantity it means when you calculate a momentum that is a mass times velocity you need to show kuonetsa kuti direction yake imene momentum yo an object imalowera ndi kutiko

imene ikuti a car of a mass 600 kg moves with a velocity of 40 meters per second. Calculate the momentum of a car. You can pause the video and try to solve the problem so that you should compare ndi yankho imene ineyo nditapeze ndi yankho imene ineyo apapa nditapeze. So we are saying momentum is equal to mass times velocity ngati imene takambirana kale formula yopezera momentum. so we are just substituting pamene pali mass tikuyikapo 600 kg pamene pali velocity tikuyikapo 40 meters per second with multiplication tikuonetsapo 24 answer yathu tikatayimusa 600 kg times 40 meters per second answer yathu inapezeka ndi 24000 kg meter per second in the direction of velocity so apa tangonena kuti in the direction of velocity because They didn't specify kuti velocity ya object yathu mu question yo imalowera kutiko. Koma chikakhala anapanga specify ndiye kuti bwenzi tatchula direction yo. We got an example example number 2 imene ikuti a body A of mass 40 kg moves to the left

e Momentum of A. Momentum ya A ikhala chani? Tingotenga Momentum ya A ndiyo tingotenga mass ya A yo ndi kumene ah, ndi velocity yake. So it's 40 kg times 7 meters per second imene ndi 28 kg meters per second.

mukayiphatikiza ingakhale yotani so here the first thing i need to, to, to tell you here is you need to remember that a momentum is a, uh, is a vector quantity so a vector quantity imakhala ndi direction ukangosintha direction ya vector quantity sign-nso imasintha ya magnitude yake ngati inali ya positive imakhala negative ngati inali negative imakhala positive so here we are saying Since the bodies move in different directions, one has a negative sign and the other one is positive. Tikunena zoti chifukwa zinthu zikuenda mu ma direction osiyana, ina yakhala ya positive, ina ya negative. Koma funso nkumati imakhala imene ikhala ya positive ndi iti, imene ikhala ya negative ndi iti. Izi tikupanga pokha pokha pamene tikupanga tikusolva zonse ziwiri pakamodzi. Mukhoza kuona kumayambiriro uko ndikumene timasolva a uh, uh, uh, problem Question a Sindinapange za ma negative kapena positive koma apa chifukwa tikunena zoti tipange total timamene timapangano regard kuti ikhale ya positive ya negative so imene ikulowera kumazere ndi imene ikhala ya negative imene ikupita kumanja ikhala ya positive so here we are saying negative a plus b is equal to uh, negative 28 mi- uh, kg meter per second plus 42 kg meter per second so ya a taipatsa negative chifukwa chonena zoti ikupita kumazere tikatayimusana uh, yankho yathu ikupezeka kuti ndi 40 14 kg meter per second to the right hand side so the question can be why is this momentum uh, is towards right hand side why sinapita ku left hand side chifukwa chani chifukwa chonena zakuti ku right hand side ndi kumene kuli momentum yayikulu so momentum yayikulu ikaphatikizana ndi yaying'ono ikhasula yaying'onoyo yayikulu ikula mphamvu nde zikupanga kuti yaying'ono ikungolowerano ikutsatirano kumene yayikulu ikutani ikupita so zili ngati apapa body a

So we are saying impulse produces a change in momentum of the object. The momentum of, of the object can be changed with an impulse. Remember, the impulse mama comes by force. So if you are applying a force of, on an object, zonto zoti chinthu chija chidziyenda. Pamene chikuyenda paja ndoti momentum yake soikurani, momentum yake soikusintha. Futi umakhawa pangapo increase chani velocity. so because impulse produces a change in momentum tikunena zakuti tsopano impulse is equal to change in momentum impulse uja force times time uja ft uja ndi chimodzimodzi momentum change in momentum so it's like m'musimu tabwera kuti ft is equal to uh, icho chizindikirocho cha ethape chosintha uh, mv mv ndi mass times velocity imene ili momentum now we are saying is equal to ft uja is equal to mv minus mu where mv is the final momentum and mu is the initial momentum mv imayimira momentum yakumathero mu imayimira momentum imene ili yo- yokoyambirira object imene ali nayo koyambirira so we are saying impulse helps one to understand the law of conservation of momentum nde zimene zikufunika muzimvetsetse tikamazapanga law

due to this force so it's a straightforward tikufunika tingokumbukira kunena kuti uh, impulse imapezedwa motani so solution we are saying impulse is equal to force times time as we discussed earlier ndiyetu force yathu apapo ndi 20 newton pamene time yathu ndi 0.4 second

in the direction in which the force acts now here newton's second law of motion imakamba za rate of change of momentum ndi resultant force if the rate of change of momentum is increasing the resultant force will also what increase zimene zikutanthauza zoti kusintha kwa momentum pa kanthawi ina yake kumakhala ko kuli directly proportional ndi ku ndi force yake imene ikuyambitsa kusinthako so we are saying force is directly proportional to change of momentum only we are using a symbol kako kamene kaoneka ngati a ko ndi ka symbol ka direct proportional so change in momentum over time taken now force is directly proportional to final momentum minus initial momentum over time taken time taken we are, we are, we are including time taken chifukwa choti pali late late imakhala tikukamba za nthawi

imene imayimiridwa ndi chani? Ndi mv. Uh, now change in momentum tikupitiriza poneno change in momentum is equal to mv minus mu. Zinthu apapa zikusintha. mv ndi ngati final momentum, mu initial momentum. rate of change of momentum now rate of change of momentum ndiye ndi mv minus mu uja kugawitsano ndi time ndi chifukwa chake tayika kuti over t so tikhoza kupanga factorize m pamene takapanga factorize m ndiye kuti ikhala m open bracket v minus u close bracket over t tikunena zoti but v minus u over T is equal to A where A is the acceleration. Tikafuna kupeza acceleration timapanga final velocity minus initial velocity over time. Ndi imene ili apo. That's why talemba kuti komano V minus U over T ndi chimodzimodzi A. Ndiye ngati V minus U over T ili chimodzimodzi A. Ndiye kuti apopo tikakapanga substitute ndiye kuti izabwera kuzanena kuti izakhala kuti therefore force is equal to mass times acceleration this is mathematical expression of the second newton's law of motion why is this a mathematical second law of motion chifukwa choti ikukamba za resultant force komanso ikukamba za change in what change in momentum change in momentum yathu apopo ikuyimiridwa ndi ma pamene resultant force ikuyimiridwa ndi f

now here ndiye kuti tingopanga chani tingopanga substitute mass tiyenera tisinthe tipange convert ma tons apite ma kg chifukwa chake apo tapanga times 1000 kg tikapanga times answer yathu tupeza kuti ndi 18750 newtons that's our answer from that problem so it's, it's, it's straightforward chifukwa tangopanga substitute potengera formula yathu ya f is equal to ma Kupitiliza, we got example number 2 which is calculate the acceleration produced by force 20 newton on an object of mass 300 kg. So here tikufunsidwa kuti tipeze acceleration. So tifunika tipange substitute formula A. Kupanga substitute formula A ndiye kuti A is equal to force over m. Chifukwa kuti pa F is equal to ma tingogawa mbali zonse ndi m. Imene izakhala acceleration is equal to force over mass.